mwa nthawi zonse muli ndi ine mkonzi komanso muulutsi felix van capenoges tikhala tikumva mmene ana akuphunzira pano kusanthula ah, zinthu zochitikachitika kufotokoza buku lija la qurani komanso kusanthula zitabu kuti nonse mukakhale mukuzitsata ndikumvetsetsa komanso kuchitira umboni kuti sukulu imene ya kwa kampepuza

komanso ndi zina zambiri Ah, ine kulimbikitsa kwanga ndikwakuti iwo akuyenera kuphunzira za allah subhanahu wataala chifukwa umoyo umene angaunjoye pano pa dziko lapansi ngati angamaunjoye umoyo umenewo ndi kuchita zinthu zoyipa aziwe kuti kumwamba kwa allah subhanahu wataala kulibe malo awo ndiye iwowo chimene akuyenera kuchita ndi kulimbikira maphunziro a allah subhanahu wataala ndi cholinga chakuti kumwamba azakakhale anthu okhulupirika kwa allah subhanahu wataala

zina langa ndine yana majidu mwana wanga ndi twaibu guys ineyo wambelalekale lingaliro langa lero ndi mwana ndinatumiza kumadrasa inshallah azandipempherera nditamwalira komanso nditabwino kwambiri kusiyana ndi kupita kumasewera ena aliwonse koma nditachimva munthu wanga kuti kwa kampepuza ndi madrasa ndinayika imani mumtima mwanga ndikutumiza mwana kubwera kuno kwa kampepuza

kuti tiuzire anamwali athu atsopano ndithu ndicholinga choti ana amenewa ndithu abwere kusogolo kuno ndicholinga choti mwambo uyambitse ndithu ndithu kuti tizaona shewa nyamene chanjako akuyenda ndithu kumanyamula mwana mmodzi mmodzi mwachinyapo ndithu mosangalala akuyimba ndithu mosangalala monyadira ndithu

ndi zonyadisa kwambiri zonyadisa kamwana kang'onong'ono ngati akakuwerenga qurani alhamdulillahi ndi zinthu zosangalasa kwambiri zimene zikuthandauza kuti ayi ndithu zinthu zabwino komatu mtengo kubereka zipaso kulinga uli ndi phata tisamalephera ashehe tiaponyere ashehe tiaponyere ashehe mtengo kubereka zipaso umakhala ndi phata tiyeni tiyeni ndithu assalamu alaikum mosunga nthawi mosunga nthawi mosunga nthawi ndithu makolo tifupabe tikukupemphani tifupabe nthawi ilipo tifupabe koma mutisungire nthawi ndithu Ah, tipemphe kusogolo kuno mayi shehe abwere pafupi akhale kusogolo kuno

Ine ndine Frank Morgan panzikiti pano ndi ndi mwana Lazak Morgan. Ubwino umene ndinaona shehe amenewa amaphunzitsa bwino dini ya Chisilamu. Ana ambiri takhala tikusilira akhala akuchoka pano ana ochuluka kumanka mizikiti yosiyanasiyana bwino otumiza ana ku madrasi ndi chinthu chabwino chifukwa timakweza dini ya chisilamu patsogolo dzina langa ndine ali twaha lemani ndine shehe ndimachokera balaka mbali ya kunkaya uko ndabwera kunoko kwa kampepuza kuwatsatira shehe musa rashidi chifukwa cha ntchito yawo imene akugwira kuno ya chipembedzo iwowa ndi shehe amene akugwira ntchito imeneyi kudera kuno kwa kampepuza imene ili yofunikira kwambiri pa chipembedzo chathu cha chisilamu akuphunzitsa ana ochuluka kuphatikizapo ineyo mwana wanga komanso zidzukulu zanga zakhala zikusoma kuno ndipo ena mwa iwo panopo ndi maustazi ena a iwo panopo ali ku salima kumaphunziro amene akuyembekezeranso kupita mwina madera ena komano chiyambi chake kumakhala kuli kunoko kwa shehe musa rashid chifukwa cha ntchito yawo imeneyo ndi imene yandichititsa ineyo kuti ndibwere ndizathiso kukhala nawo pa mwambo wawo wa tsiku la lero lino limenenso iwo akusangalala kusiyana ndi ana ena amene akhala nawo kwa chaka chimenechi ana amenewatu ine ndikuwapempha poyera kuti akuyenera kusatira zimene shehe amaphunzisa kuzera ku mabuku amene iwo waphunzira chifukwa akakasatira zimenezo ndiye kuti sakasochera komanso akaonesadi umunthu wawo kapena kuti akaonesanso kuti anapitadi kumaphunziro achipembezo akuyenera kukalemekeza makolo ndi kukaona anthu amene sanaphunzire kukhala ngati anthu ofunikira akakaona akakalemekeza anthu amene asanaphunzire ndiye kuti anthu aja osaphunzira akadziwa ubwino wokuphunzira koma akakanyoza zikaonesa ngati kuti amazaphunzira mwano ndiye kuti akuyeni ndikuwalimbikisa kuti ana amenewa akalemekeze makolo ndi kusatira malamulo a mulungu allahu subhanahu wataala salamu alaikum mwana wang'ono kwambiri koma mwa- mwana amene arabika akuja osati masewera ndipo ndi muluya ndi mmene amachitira a shekha musa abdurashidi koterero tikuonani makolo kuti kodi shekha musa mwathokoza bwanji takbiri ndipo lisadi mashini kwambiri amene anatiimirira mwana ameneyo sadziwa chibwana ameneyo ni mwana amene si wanyamula zonse kutenga za shekhe musa abdurashidi takbiri ndiye tikuwoneni inuso makolo kuti kodi munthu akoza bwanji kwa shekhe musa abdurashidi takbiri nthawi ndi imeneyo salamu alaikumu Ah, malingana ndi nthawi ndi mmene tikuona eh, azimayi tayimani kayi pepande pande pande pa salamu alaikum kwaperekedwa maganizo akunena kuti kupatula kunena kuti zili chonchi chimwemwe chake makolo apempha kuti akufuna kuonetsa kuti kwa shekhe musa kodi kuli kuthokoza mwapaderadera ndekwa pano afupa kale fajibu afupa kale saadi makolo akamaliza nde ikhala nthawi iyi nthawi imene itakhale ya shekh musa abdurashidi ndi makolo a fajibu solomoni kuonetsa chimwemwe kenaka akamaliza ndi alowaso makolo a saadi

salamu alaikumu ayi ndithu ndi mmene mukuoneramu makolo ndithu kufupa shehe wathu mosangalasa zosangalasa zosangalasa ndithu mmene mukuonera makolo akubwera ndithu kusangalasa ndithu afupa ana akweza ndithu kurani ndithu kurani kamene mulungu ndithu

mwambo ukupitirira ndithu tiye tibwerere m'malo mwathu tibwerere m'malo mwathu ndithu mosunga nthawi mosunga nthawi makolo tiye tibwerere m'malo mwathu Tere.

M'malo moyamba muja mu zaka zoyamba zimene timakhala tikubwera m'mbuyomu timakhala ndi ana ochokera mwina kuno ku Ntcheu ena kwa ku Balaka koma ndithu lero tamva kuti tacho- tili ndi ana ena amene achokera ku Lilongwe ena achokera ku Machinga ena Mangochi kumene kusonyeza kuti sukulu imeneyi ikusula ana osiyanasiyana maphunziro amene ana akuphunzira kuno ndi maphunziro amene

ine ndayima kusogolo kwanu kuno mutu wa ulaliki kuyipa kosiya swala salamu alaikum tidziwe ine ndi inu azibale anga olemekezeka kunena zokuti sa- swala ndi faradhi ndi yokakamizidwa pa chisilamu kwa munthu wina aliyense Kupemphera ndi kofunika kwa ine ndi inu. Mu hadith ya Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akunena kuti la sahma fil islamu liman la sala, kulibe tu malo ake tu ku Chisilamu kwa munthu tu amene saswali salamu alaikum. O inu azibale anga olemekezeka, ndaima kusogola kwanu kuno ndi chitabu chimenechi cha Durati Nasuhine.

chanka cha mulungu chipite kwa iwo fadhhabu ila lbaiti ndiye anapitatu pa nyumba tu yomwe kunali maliro faraaya ndipo anaona mathali lkhinziri laswad chinkhumba chomwe chimaoneka chakuda farajaa ila nabiyu alaihi salatu wassalam kenako anabwerera kwa

ayi ndithu mosunga nthawi anyamata tikuthokozeni zikomo kwambiri popanga chiganizo chosangalala ndi ashehe athu kufuna kwathu pa ashehe athu ndithu agwira ntchito yotamandika Mulambo ndithu wosangalasa ndithu umene umene ukuchitika pano pa kampekuza Ah, ife kwambiri ndikukuthokozani ngati eni dera kuno kuti pa zochitika zonse zimene zimakhala pano inu mmakhala nafe ndipo mmatiyitana simutiyiwala yayi tikuti ambuye akudalitseni ndimafuna ndiwalimbikitse makosana ali apawa kunena kuti mwasankha njira yabwino ife tikapita ku baibulo limanena kuti pachiyambi mulungu analenga kumwamba ndi dziko la chani lapansi nalenga munthu kuchokera ku dothi namuuzira ndi chani chake ndi mpweya wake nakhala ndi moyo komano munthu akapanda kuphunzira zimenezi mudzapeza kuti dothi ndi dothi linzake likumenyana yapo pamene tonsefe adatitenga kuti ku dothi mudzapeza dothi ndi dothi linzake likutukwanizana apo chifukwa chonena kuti talephera kuphunzira unzika weniweni wa baibulo ndiye mudzapeza kuti makangano kukonzerana mfuti chiyani chifukwa chakuti sitikudziwa kuti inu ndinu dothi inenso ndine chani inenso ndili pano ndine dothi chifukwa mulungu adangopanga munthu mmodzi kuchokera ku dothi ndimafuna ndikuyamikireni mmene mukumi- mmene wayankhulira mwana uja apa ambuye akutsogolere kuti mpaka nakutsogoloko iwenso udzakhale nzika yophunzitsa anthu ena nonse muli apa Takabir! Takabir! Thank you.

tipange za wana wena tiyeni tiyambe kubwerera mmalo nthawi nthawi tipange za wana wena chonde makolo chonde makolo mokupemphani mwaulemu mokulemekezani tiyeni tibwerere mbuyo tipange za wana wena zochitika zidakali ndithu ayi ndithu zosangalatsa mwambo ndithu ukuyenda bwino tikuona makolo akusangalala mkati salamu alaikumu kukumana malo amodzi Anthu osiyanasiyana amene tafika malo ano ochokera madera osiyanasiyana. Izi ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chinanso chimene Mulungu adatichitira. Mu izi tikuyamikira mwapaderadera kuti Mulungu apitirize kutichitira zabwino monga mmene zikukhaliramo. Sinditenga nthawi kwambiri kwanga ndikungofuna kuthokoza ndi kulandira. Tikukulandirani mashehe nonse amene mwabwera kuchokera m'mizikiti komanso m'madera osiyanasiyana kudzakhala nafe pa mwambo umenewu izi ndikuchitenga kuti ndi chinthu chamtengo wapatali kwambiri chifukwatu si wonse amene amakhala mashehe akamva kuti shehe mnzawo ali ndi dongosolo ili amamuyendera salamu alaikum choncho ine ndikuyamika mwatunthu kwambiri kuti inu mashehe amene mwataya nthawi yanu kubwera malo ano kudzakhala nafe allah subhanahu wa taala akakupatseni zabwino ndikathokozenso kwambiri uh, mafumu athu amene timakhala nawo

ali aziphunzitsi ame, ana amenewa amapita ku sukulu ana amenewa amapita ku sukulu ena ali ku primary ena ali ku secondary tinene zoona kulera mwana kumakhala kothandizana kumaponyeranaponyerana salamu alaikum choncho ife tachiona ndi chabwino aziphunzitsi athu tiayitani kuti tikuyamikani aziphunzitsi ahedi komanso ndi aziphunzitsi amene mwabwera malo ano kuzakhala nafe chifukwa izi ndi za mtengo wapatali kwambiri ena athu sakadabwera ayi koma inu munachiona kuti ayi ayi munthu ngati wakuyitana amene ali munthu nzako uyenera umuvomere ndi kukhala nafe muizi tikukuyamikani ntchito imene mmagwira ija yosula ana kumaphunzitsa ndi imeneyi kunonso ana aja ndi mmene mukuwaoneramo Kotero timawalimbikitsa ndithu kuti anawa akuyenera aphunzire zonse. Aphunzire secular komanso aphunzire madrasa ndi cholinga chonena kuti tikhale ndi atsogoleri athu abwino mdera lino komanso mdziko lonse la Malawi. Salamu alaikum. Takbir. Nde ndikuthokoza kwa nonse amene mwabwera tsopano osiyanasiyana m'madera mosiyanasiyana. Izi ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chimene mwandichitira.

ayimira tiyeni uku mosunga nthawi ndi zosangalatsa makolo ndithu bwerani ndithu muzafupe ndithu ashehe osayiwala ashehe ndithu tiziponya ashehe ndithu ndi amene agwira ntchito yaitali ndithu

Msaiwale shehe, watu tusaiwale tenti, mvuke shehe, msakakamile kuwana kugoma shehe, Yesu ndamene wakiishi ndamene Bwerani makolo ndipo

Sembe tipereke sehemu yomaliza shehe yake atigwirire ntchito yabwino. Tiyeni makolo tisangalale ndithu. Zikuchitika pano pa Kampepuza siku la lero wa Mulungu. Ayubu nkhani yosangalatsa ndithu kuona makolo mmene akusangalaliramo. Tiyeni tifunire makolo.

Ah, kuyamika allah subhanahu wa taala amene wapangisa function imene anayilemba kuti itseke ngati mmene inapa- inalilimu muizi ndikuchitenga kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chimene munachita kotero kuti langa ndi pempho komanso kulimbikitsa inu a ku malawi azibale anga asilamu anzanga kuti chonde tayesetsani mubweretse ana pano pa kampepuza islamic center imene ndikutha kuphunzitsa ana ah, za dini ya allah subhanahu wa taala chonde yesetsani ine shekh musa abdurashid longoso wake ndi lochepa kwambiri timangofuna makolo muziwapatsa ana zakudya ine ndikumaphunzitsa ndipo ndimaphunzitsa ulere izi ndikupemphani makolo kuti yesetsani ndipo mukapanga zimenezi ndikhala wokondwera komanso osangalala kuno Malawi kuona kuti chisilamu kupita kuzungulisa Shiri, ndugu ya migala, alhamdulillah. Andulena, amani do. ndithu mmene monso ndi mmene tikuchitira zochitikachitika zathu kuno kwa kampepuza Ah, chakumapetopetoku mwamvanso ndithu kuyankhula kwa a Sheikh Musa Abdulrashidi amene ndi mphunzitsi wa ana amenewa amene amakhala akuphunzitsa ah, ana amenewa kuno kwa kampepuza ndiye monga mmene mawu amafotokozera kuti zokoma sizimachedwa kutha apanso ndi tikhala tikusiyana pamene tikumaliza pologalamu yathu kuno kwa Kampepuza ndipo ndikuthokoza chifukwa choti munali pamenepo kukhala nafe kutsatira zonse zimene zimachitika kuno monga manthawi zonse ine felix van captain oges ndikufunirani sabata yopambana kuti pa zonse zimene mukuchita Allah akakutsogolereni wasalamu alaikum taala